mmadụ ị hụ 50 missed calls m nyere gị ị hụ 50 missed calls m ama agakwara gị ije o aka ịhụrụ ego ama agakwara gị ije m gakwara gị ije ị gakwa aga eligwe mmadụ nyekwa m ego m mmadụ asị m nye m ego m krismas eruole biko mmadụ ma ị na-enye m ego m mmadụ

aka ịgbanyụọla fon n'isi chere ka m try nọmba nwaanyị gị ọ ịgbanyụkwala fon nwaanyị gị mme gị ihe ee mmadụ mme gị ihe ee ihu gị ga-adị ka ihu osibanjo aka ihụrụ ihu riseshọn ahụ buara ibu ee mme gị ihe so disemba ka ị na-achọ ka ụmụ m rie rice akwa ya mmadụ mmadụ kpacharakwa anya gị o chere chere aka aghọrọ m ama agara gị ije aha ọ ringela chineke azọọla gị bịa mmadụ mmadụ nye m ego m mmadụ isi m gara gị dị iche ọ m gaa mmadụ nye m ego m ọwụ taa ka ị kwuwere ihe two years ego ị gwara m na ị ga-enye m ego m first in January jenụwarị abaa ịgwa m ista ista erute gị sị m na ka abaa gaa ọgọst mitin mmadụ nye m ego m ego a mịbaba ebiri ya ejikwa m anya ọma nye gị ya o ọnụ ijikwa m ebiri ego awụ ma ọnụ iji enye m ego m mmadụ nye m ego m nyere gị nye m ego ewerere m ego nye gị mmadụ ego m ego m ka m werere ego nye gị na gịnị mere agbacha disemba agbacha nne gị mmadụ ee eh, leme ka m gwa gị eziokwu ka m adọra gị isi ee eh, mmadụ ee eh, ama eme gị ihe mmadụ ama eme gị ihe mmadụ mmadụ akwa gị mmecha gị ihe ee mmecha gị ihe aka ịhụrụ ego ahụ ị ga-eji agwọ onwe gị n'ụlọ ọgwụ mmadụ chere m nsogbu anụ hello mmadụ mmadụ ihe akwụna otu esi eme mmadụ ee ihe awụ otu esi eme ihe nwanne ị ma na ihe agbaga awụ disemba ee ihe agbaga awụ disemba ụmụaka ele ihe ha ga-eri ụmụaka ele ihe ha ga-eyi mmadụ ego ole ka ị ga-enye m gị biko chọrọ m something mmadụ ihe wee ego m ayọgazi gị ego m mmadụ biko gbazinye m ego m mmadụ biko gbazinyetụ m gbazinyetụ m nyetụ m ntị mmadụ ayịyọ ka m yọga gị ikpere m nọ n'ala biko mmadụ enweghị ebe m na-aga aga m agara gị ije ọbụla biko gị ma agara m ije biko nye m ego m mmadụ mmadụ mmadụ ọkwa ayọla m gị ayịyọ mmadụ ayọla m gị o ejikwala m obi chineke yọọ gị na mmadụ ee okay mmadụ aga m agara gị ije mmadụ aga m agara gị ije mmadụ aga m eme gị ihe mmadụ aga m eme gị ihe o mmadụ ọkwa m ka i ji egwu egwuregwu ngwa cherezie m na cherezie m ị ga-ahụ m n'ụlọ gị right now cherezie m ma ọ saa taa n'ụlọ gị ee eh, a ma etiga everywhere ọkụ ma police ma mopol ihe niile ha ga-abịa ụka m na gị ga-aga na ekpecha ya na church ekpe ya na court ekpecha na court ekpe ya na shrine mmadụ ama eme gị ihe okay ga-eweta 5000 ehe ugbu a ka ị bara mmadụ ee yes mmadụ ọ wụ iwe ọ wụ iwe ma mmadụ ma mmadụ na-eji gị ego laji ise iwe iwe eji mmadụ na ee ịmụ na nye m 5000 n'ime ego m onye i ji 1 million naira nye m 5000 ọ ga-enyere m aka mgbe ori ya n'oge mgbede gị nyekwana m ugbu a gị na-eme inye m ugbu a nkịta nwụọ mmadụ biko biko biko mụ achọghị oge mgbede gị ahụ biko biko ọsọ bụ oge mgbede na ị ga-asị m n'ụtụtụ ọ bụ ụtụtụ gị mmadụ biko 5000 na atụ ime na ọcha atọ m biko nye m ego biko okay mmadụ ngwa na-echeghị m alert ngwa mba mba ma emeghikwe m mmm biko biko o e, ego m ka i tiri na mmm mmm gbukwe gị mmadụ na-eme gị ihe mmadụ okay cherezie m